Anois Ána, céard é seo? Céard é an rud seo i do lámh? Beart. Beart! Agus cé as a tháinig sé? Níl fhios agam. Níl fhios agat? Ar tháinig sé as Meiriceá nó as Éirinn? As Éirinn. Agus ar tháinig sé as Gaillimh nó as Baile Átha Cliath? As Baile Átha Cliath. As Baile Átha Cliath, meas tú ar tháinig sé ó Fhoras na Gaeilge? Tá mé ag ceapadh gur tháinig. Bhuel, cuir do lámh isteach agus féach céard tá ann. Tóg amach rud eicínt. Céard é sin? Picture book. Céard é sin? Leabhar pictiúirí? Yeah. Céard eile atá ann? Seo, seo, seo. An bhfeiceann tú greamáin?

Céard iad sin? Níos mó criáin, tá'n ceart agat. Agus níl aon eile. Níl aon rud eile? Níl. Anois. Tá'n ceart agat. Tá sé falamh. Anois, tá mé ag ceapadh go bhfuil rud do ghach duine anseo go bhfuil bileog greamán, mar shampla, do gach duine agaibh. So, bileog greamán do Ána, mar shampla, agus bileog greamán do Fhiona. Agus seo for Ána. Agus leabhar nótaí do Ána agus tabhair an leabhar nótaí eile do Fhiona. Céard a deir tú le Fiona? Deir tú seo duit, nach ea? Seo duit. Agus criáin do Ána, nach ea? Criáin do Ána. Agus? No, I have crián. Céard tá agat? Seo. Agus tá criáin anseo freisin, nach bhfuil? Yeah. Cé dó na criáin sin? Fiona. Do Fhiona, tá an ceart agat. Agus céard eile? Crián. Céard é sin? CD? do Fhiona tabhair di é. agus CD do Ána. agus CD do Ána abair sin CD do Ána. abair CD do Ána. ní thuigim ní thuigim sin portán nach ea? abair portán abair portán. leabhar do Fhiona cad deir sé? Tomás ag an dochtúir. Ó, tá sé sin go deas. Agus céard é sin? Maggie. Ó, leabhar do Ána. No, leabhar. Céard tá ar chlúdach an leabhair sin? Níl fhios agam. An bhfuil. Penguin! Meas tú an bhfuil piongain? Yeah. Sea. Agus cé hé sin? An é sin an piongain?

OK, léifidh mé é ach caithfidh tú fanacht, caithfidh tú bheith foighdeach. Céard é seo? Turas go Panama ó Scéalaíocht Janosch, féach ar sin, Turas go Panama. An-deas ar fad. Agus, oh! faigheann gach duine agaibh póstaer freisin! Ó! Anois céard é an ceann seo? Ag caint faoi do theaghlach is dócha. Ó beidh sé féach air sin. Ó an-deas ar fad. Tá m'athair ard agus tá mo mháthair íseal. An-deas ar fad. Sin ceann Ióna agus seo ceann Anna.

So tá bileoga difriúla ag an mbeirt agaibh. Tá ceann agatsa faoi ainmniú rudaí agus tá ceann ag Ióna faoi faoin teaghlach. Sea. An-deas ar fad. Agus an bhfuil a fhios agat cé uaidh a fuair tú seo? Foras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Go háirithe bean darb ainm Caitríona Uí Mhuircheartaigh. Ar mhiste leat a rá go raibh maith agat a Chaitríona?

Maith an cailín. An ndearna tú broim? An ndearna tú broim mhór? Cé as a tháinig sé? As an tóinín sin? Ó, go bhfóire Dia orainn! An bhfuil sé stinky? An bhfuil drochbholadh uaidh? An bhfuil boladh bréan ag tíocht uait? Ní thuigim. Léigh é? OK, léifidh mé é mar sin. Ach caithfidh tú bheith go maith, an mbeidh tú go maith? Yeah. Abair beidh mé go maith. Abair beidh mé go maith. Iontach! Léifidh muid an scéal. Anois, abraigí slán. Slán.